min ye burukina faso jamanakuntigi ye mm. a ye maa saba min bila ka na an ka jamana in kɔnɔ bokari tarawele u nana mun ni mun fɔ an ye mm, u nana mun ni mun ta jamana kɔnɔ mm-hmm. a ko siga kɔni tɛ min na ah. mali kɛlɛkɛcɛ n'o ye armée malienne mm-hmm. an bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ armée monte en puissance mm. bokari tarawele o kuma min ye bunaku sago dɛ ah. ni ka taa diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la mm. min ye burukina faso jamanakuntigi ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ sigiɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ min ye mali kɛlɛkɛcɛw ka nin hakilina kura u ka nin sebaaya kura u ka nin dɔnniya kura in u ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn na o kuma sigiɲɔgɔnya ye jo ye o kuma n'an gɛrɛ joona joona sigiɲɔgɔn na yaasa u fana k'an bilasira kilisi min b'u da u ka dɔɔni fosinin k'o di yan fasiriba ko Bokari Tarawele maa minnu nana an ka jamana in kɔnɔ, anhan, maa min bɛ u ɲɛ o de ye lieutenant colonel Yves Didier Bamuni, unhun, Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ ale kɛrɛfɛ, awɔ, min ye maa kolo girin fila wɛrɛ bɛ yen, un, u nana ni sɛbɛnfura ye ni ka n'a di colonel Asimi Goyita ma, unhun, Bokari Tarawele Asimi Goyita fana ko, un, n maa kelen ko man di, un. a ye weele bila kolonɛli malikijaw ma n'o ye sente ale ɲɛmaba a ye weele bila mini dela defan zsɛn kɔmatan ma n'o ye kolonɛli sajɔ kamara bɔn a ye weele bila kolonɛli moriɔribo ko ne ma min ye seguriti deta o ɲɛmaba don bɔn jan k'u ka kɛ seere ye a ye weele bila tuguni min ye dtadi kabini di prezsan ma prezsan ka kabini o ɲɛma a ye wele bila o fana ma nin kuma minnu bɛna fɔ ka kɛ seereya ye nin bɛɛ lajɛlen la fasiriba ko kuma bɔra ka bin kuma min na bokari min kɔni ye ci min dar'u doni da u y'a yira k'a fɔ u tɛ bin ni ci ye abada ci in tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye mali kɛlɛkɛcɛw sanayɛlɛ min n'an bɛ k'o sɔrɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ daraja min na an ye nin kilisi in bɔ yɔrɔ jumɛn na yanni ka taa yɔrɔ jan an b'a f'u ye dɔrɔn k'u tɛgɛ bɔ faransi bolo k'a di rusiw ma baara ban o dɔrɔn kunnaja don N'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ an bɛ ɲɔgɔn munumunu kuma na cogo di bokari tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye MBS ye a y'a yira k'a fɔ burukina faso ɲɛmaa saba bokari tarawele min kɔni chef d'escadron min ye kiendrebeogo ale kɔni ye kuma ta o kuma u maa saba tɔgɔ la a ko kolonɛli asimi goyita min ye an ka masakɛ n ka jamanakuntigi ale min ye n ci bokari tarawele a ko e kuma i ka fɛn fɔ an ye i ka fɛɛrɛ d'an ma bokari tarawele bolodiɲɔgɔnmaya baara min ŋaniya b'an kɔnɔ bokari tarawele an bɛ se ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ maa min bɛ burukina transition kunna bi o de ye paul henri sandaogo da damiba Fasiriba ko a ko min ye lieutenant colonel don a ye kumakan minnu fɔ an ye o ko mali n'i ban kumakan ninnu ma wa bokari tarawele sigiɲɔgɔnya ye jo ye an tɛna ban bolodiɲɔgɔnma mali ni burukina ɲɔgɔn cɛ o ye kɔrɔlen ko ye mali ka burukina dɛmɛ o ye kɔrɔlen ko ye sigiɲɔgɔnya ni baarakɛɲɔgɔn min bɛ mali ni burukina cɛ bokari nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔlen ko ye ni burukina ye fɛn fɛn ɲini mali fɛ mali tɛ se k'i ban abada Peps. Fasiriba ko a ko di a ko n'i ye dancɛ lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye frontière ye unhun kilomètre ba kelen n'a kunkanfɛn awɔ Bɔkari Tarawele min y'o fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw ye unhun tuba kule minnu bɛ yen unhun Bɔkari Banbaanciw bɛ dogoli mun kɛ o tu la unhun ni k'u kari ka don Burukina kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka don Mali kɔnɔ unhun walima ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ka don Burukina unhun a ko u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan don n'a nataw la unhun ni ka jɛ ka patrouille boloda ɲɔgɔn fɛ ee patrouille mun bɛna kɛ kunnawoloba ye anhan bon an ye nin kɔrɔfɔ in fɔ yan o fɔra ka yamaruya di anw ka finitigiw ma ah. banbaanci mana boli ka don burukina na k'a b'i kunda burukina kan ah. an bɛ frontière de pan nɔfɛ ka t'u sigɛnɛ den wolo kuma banna bɔkari tarawele mhm.
fasiriba ko mhm. min ye burukinakaw ye e ko mali mana fɛn fɛn f'u ye bi u na ban sabu u ɲɛ bɛ min na mhm. ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fasiriba ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka patrouille boloda o ŋaniya sirilen bɛ burukinakaw bolo a tɔ tora mali ka sɔn bɔkari tarawele e ko an fana na ban fiyewu a ko n'i ye banbaanciya wale lajɛ banbaanci minnu bɛ k'u dogo ni ka dankari k'an na bɔkari tarawele cɛdenw jɔlen tɛ k'u ɲɛsin an ma koyi u bɛ bali de ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ mun bɛ balina kɛlɛ la bɔkari tarawele ko maa b'o ban waati dɔn wa maa minnu bɛ k'o kɛ bɔkari tarawele u bugunnatigɛ ye maa jumɛn ni maa jumɛn ye bɔkari a ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ sumama ye bɔkari kɛlɛ in ye kɛlɛ min ye o tuma k'a bɛɛ fɔra da fɛ dɔɔni dɔɔni fasiriba ko ni mali ye kundama ni daraja fɛn fɛn sɔrɔ ni burukina m'o sɔrɔ a ko ko hali bi mali solila an ma taama siga sabu maa minnu bɛ kɛlɛ fitinɛjugu la burukina faso bɔkari maa tɛ ko dɔn o tuma n'u ye dancɛ sagon ka don mali kɔnɔ tuguni an ka baara bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ka la fasiriba ko min ye ni kɛlɛkɛcɛw ye colonel asimi goyita a ye a yir'u la k'a fɔ k'u k'u hakili latigɛ b'a fɔ ŋɔmirana mɔden mali ni burukina anw ye kelen ye mali ni burukina an bɛɛ lajɛlen dakan ye kelen ye n'i y'an ka ko kɛcogo lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn kelen kan mali bɛ transition na burukina faso bɛ transition na mun b'an dɛsɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ mun b'an dɛsɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka banbaanciya wale k'u ka dagajugu ta ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye ni colonel ni jalatigi saba ye bɔkari tarawele u seginna ni nisɔndiya ye sabu kunbɛli ko ɲuman min taara k'u sɛgɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko mali ye min yir'u la k'o ye kelenya badabada ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ indépendant kɔnɔ MBS ale ka sɛbɛnni don MBS ka fara indépendant fasirijɛkulu kan buwa jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko nouvel horizon o don nouvel horizon maa min ka fasiri ye nin ye o ye mahamane e touré ye kosɛbɛ mahamane ko ko ni dugubila nkalon tala ka da i la walima kuma fɔra i ma kuma min ni tiɲɛ bɔlen bɛ k'i kan k'i yɛrɛ ɲɛfɔ hali min ye anw ka sɔrɔdasiw ka kunnafoni disoba ye n'o ye direction de l'information et des relations publiques ye des armées ye n'o ye DIRPA ye bakurunba la o kɔni a ɲɛmaa n'o ye colonel sulemani danbɛlɛ ye a ye wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ o laadadala ɲɔgɔn ye min n'o a bɛ k' o sigi a ni don kibaru tilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nkalon tɛ da armée na tugun fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ dibidibini na minnu bɛ yen n'olu kan ka fɔ ɲɛfɔli bɛ kɛ ka ɲɛsu fɔ minnu bɛ yen n'u tɛ fɔ n'u kun n'a fɔla hakilima bɛɛ lajɛlen b'a taabolo faamu o fana bɛ kɛ kunnafoni ye ka di don kibaru tigilamaaw ma o laadala ɲɔgɔnye hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye kununko ye wele kun bila bɛ don kibaru tigilamaaw ma DIRPA yɛrɛ kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ taabolo ninnu kan a bɛ ka fɛn ninnu bɛ ka tali kɛ fɛn jumɛn kan kɔsada in na min ye gosi kan ye o min ye anw ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ dɔ yɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n bɛ force barikani bolo o don n'o ye faransi sɔrɔdasilakaw ye hali n'a ma ya k'a fɔ an kɔni an bann'u la k'u gɛn fo ka wulu su u nɔfɛ Mm. hali n'a sɔrɔ u ban bɛ ka taga Ah. u bɛ kɔni u bɛ k'u ka koso ni kasaw fara ɲɔgɔn kan Kosɛbɛ. hali n'a man di u ye Ah. i b'a ye k'a fɔ gosi kan min dun bɛ force barikani bolo Mm. e k'o m'o lasegin anw ka finitigilakaw ma O wa kɛra. a bilala forces armées maliennes o ka bolo kan An kɛ. wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ Lajɛ. kan in latɛmɛna ka ɲɛsin ka di anw ka forces armées maliennes ma ka bɛn tarata ma avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san 2022 nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ kɔsada in na bɔlɔlɔw ni réseaux sociaux sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ ja dɔw kɔni jira an bɛ barikani ka ja yiralenw don minnu n'o y'u ta k'u di u ka kunnafoni di sira dɔw ma n'o ye France 24 ye k'a jira k'a fɔ ja ninnu o bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔdasiw ka binkanni wale dɔ la min kɔni i bɛ maa dɔw su ye minnu Hali su doncogo ma ɲɛ dugukolo la bawo su ninnu funu bɛ f'u kasa bɛ ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kan in latɛmɛna don min ka ka ɲɛsin anw ka famaw ma n'u ye kan in ta k'a kɛ u ta ye force barikani olu y'u kɔ don kan in na u t'a sɔrɔ ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ colonel Sulemani Danbɛlɛ ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ ni su ninnu tun bɛ yen a bɛ ɲini ka waati jan bɔ bawo u kun tolen bɛ ka se hakɛ min ma min anw ka finitigilakaw ye olu tɛ se ka na ka na nin baara nin nkalon min da filɛ ka da u la k'o baara jugu in kɛ ni mɔgɔ ma bɔ a kalama ko nka ko yanni force barikani ka taa dɛ ah. yen sigibaaw yɛrɛ kun ye kumakanw ni kulekanw bɔ koyi hmm. kunnafoniw kun bɔla ka di cari kunnafonidi siraw sanfɛla la ah. k'a jira k'a fɔ ko siga kɛn bɛ yɔrɔ dɔ la hmm. min ye gosi kan ani nin yɔrɔ kofɔlen n'o ye su ninnu taara mɛ ye yɔrɔ min na mɛtiri kilomɛtiri saba ani tila bɔɲɔgɔnko o de ni kan in bɛ dancɛ bɔ nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ colonel Sulemani Danbɛlɛ a ko ko n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ fɛn min bɛ yen ko n'a su donna n'a sɔrɔ a kun don bɛ ka ɲɛ n'a sɔrɔ a ma kɛ haraba haraba ni galaba galaba kɔnɔ ko maaninfin su k'o bɛ taa don cɛncɛn Ko y'a dɔn ko i bɛ yɔrɔ min na cɛncɛma yɔrɔ don, awɔ, n'i ye maaninfin su don n'a ma don ka ɲɛ, an, sanga n'a ka waati fiɲɛ de bɛ cɛncɛn ta ka bɔ a da la, o don dɛ, o kɔni o kɔni kɛla sabu ye sa su ninnu fan dɔw don bɛ, un, fan dɔw bɛ kɛnɛ ma, a filɛ dɛ, o wa k'o bɛna o ko de munumunu sa, ɔhɔ, k'o da anw ka forces armées maliennes na, ɔɔ, so min ye DIRPA ɲɛmaa ye, un, n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye, o don, a ko nkalon bɛ barikani da, un, bawo kan in latɛmɛna anw ma, anw ka sɔrɔdasiw ma, ɔhɔ, don min n'o bɛnna tarata don ma avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san 2022 ko k'a minɛ furancɛ la ka na bɛn ni ja ninnu sanzala Mali réseaux sociaux sanfɛla la ani France 24 sanfɛla la k'o kɔrɔfɔ ye k'a surunyana kosɛbɛ ko bawo n'i y'a lajɛ Solomani ko n'o ye colonel Solomani Danbɛlɛ ye DIRPA ɲɛmaa ko aw ka drone aw bɛ se ka nin ja ninnu filmer bawo ko n'i ye ja in filmeli yɛrɛ hakɛ ta k'a lajɛ A filmena ka drone to hauteur min na o ye mètre ba wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ye n'i ye ko in lajɛ aw bɛ se ka maafinw filmer k'u to nin cogo in na ka tila ka taa nkalon da Rusiw ka instructeurs militaires minnu bɛ anw fɛ yan k'olu de bɛ ka nin baara in kɛ ka fara anw ka faamaw kan ka t'a sɔrɔ nkalon tɛmɛn tɛ a kan ko aw bɛ nin aw bɛ nin su ninnu dogo yɔrɔ dɔn ka t'a sɔrɔ min ye banbaancilaka ye terroristes colonne de terroristes mɔbili ba yiri minnu bɛ yen ni marifa jugu sɔsɔn bɛ u sanfɛ olu bɛ na ka na anw ka jamana cɛti aw bɛ yɔrɔ minnu na aw tɛ o ye nka min ye to a cɛ ni to a nɔgɔ ye ka ɲɛsin forces armées maliennes ma olu ka baara ɲɛsin bɛ o de ma waasa anw ka sɔrɔdasilakaw o bɛ se ka galabundanya cogo min na nka ko nin tɛ kɛ sabu ye k'a fɔ anw ka finitigilakaw k'u b'u tɛgɛ fila jigin Banbaancilaka, an, anw ka sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ, ɔhɔ, o bɛ to sen na, awɔ, ni fɛn ma fara a kan, an, fɛn tɛ bɔ a la, fiyewu, wa min ye banbaancilaka ye, an, n'u m'u taabolo cɛjugu kɔni bila ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ, aha, o bɛ sɛbɛkɔrɔ faa foyi tɛ bɔ a la, awɔ, dɔrɔdɛlɛw maa minnu bɛ mankanji la, an, u ka baara filɛ nin ye u bolo, un, wa nin ko kɛlen, un, i b'a ye k'a fɔ min ye DIRPA ɲɛmaa ye, ɔhɔ, Colonel Solomani Danbɛlɛ, an, a ko ko jɛkulu dɔ wulila n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye, naamu, ka se ka taa i ɲɛ da nin ko yɔrɔ kofɔlen in kan, ɔnhɔn, ka se k'a sigibaaw ni k'u kumaɲɔgɔnya, ɔhɔ. min ye commandant du secteur de l'opération Maliba ye, o don, n'o ye colonel Issa M. Bagayoko ye, Anhan. ka taa se conseil juridique de théâtre Est ma, An. n'o ye commandant du régiment ye, O don. o fana ani chef d'état major, An. e ko ninnu bɛɛ lajɛlen m'u sen b'u kɔrɔkɔrɔ ka taa jɔ kɛnɛ in kan wa, An. k'a ko lajɛ, Hali. n'i yɛrɛ ye ko in lajɛ, Mm. i b'a dɔn ko nin kɔni ye eh, jugu nkalon da ye, O don dɛ. i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ko a labɛnna a kama, Han. min kɔni ye n'a ma ɲɛ ko a y'an gɛn ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ an fana na dugubila nkalon ta k'o da aw la an b'a fɔ force Barkhane ni Faransi n'a nɔgɔma maaw ye ani Français minnu bɛ yan k'a fɔ ko nin taabolo ko nin ma marché koyi bawo nin tɛna don anw kunkolo la wa min ye anw ka sɔrɔdasiw ye an jɔn b'u kɔkɔrɔ an b'u kɔkɔrɔ bi an b'u kɔkɔrɔ sini u b'a la ka baara min kɛ o de ye jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na baara ninnu majɛ bɛ fan dɔw fɛ nka min ye fili ye badaa badaa k'a fɔ k'i n'o kɛ ko ye k'u galabundanya k'o ko ninnu k'a tɛ sira sɔrɔ colonel Solomani Danbɛlɛ DIRPA ɲɛmaa mm. a ye nin kɔrɔfɔ bɔden k'a sanlaba nin kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvel Horizon kɔnɔna na min ye Mahamani Ture ye a ka fasiri don Bakari Tarawele mm-hmm.
bili sanfɛ bolila mm. o b'a danyɔrɔ dɔn siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura a don Le Soir de Bamako mm. fasiriba n'o ye Laya Jara mm-hmm. badabada Laya a kɛmɛ ka kalimu ta sɔgɔmada in na wari a ko an ka taa jamana cɛmancɛ bolo la mm-hmm. n'o ye Dɔgɔnɔw ka dugu bakari tarawele kulekan hali bi a bɛ ka bɔ tuguni dɛ banmanciya wale ni jadisuw ni torosuw k'u bɛ mun ni mun de nɔfɛ diinɛ ko kɛlɛ tɛ sigi gɛlɛya ko kɛlɛ tɛ bakari tarawele ni ka na jamana ɲagami ni ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye bakari tarawele ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn na kungilenna jumɛn bɛ ninnu na bakari tarawele ko hali bi maaw kan k'u yɛrɛ ɲininka Fasiriba ko a a ko mali kɛlɛkɛcɛw u bɛ min na bi bakari tarawele an bɛɛ lajɛlen kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma ni k'u dɛmɛ bakari tarawele ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta laya jara ko a ko dɔgɔnɔndugu dɔw bɛ yen u kɛlen bɛ ka kulekan gosi tuguni bakari tarawele n'i ye koro marabolo lajɛ bakari tarawele i b'a ye k'a fɔ a bɛ jamana cɛmancɛ bolo kofɔ dugu dɔw bɛ yen n'o ye dulɛnba ye bakari tarawele olu dugudenw kɔni bɛ ka sɔmini kɛ lasɔmini minnu don Bakari tarawele ni ka kuma lase jamana faamaw ma a baara ta a ye wuli joona boli kuma dɔn ka fisa ni sen ka di maa dɔw bɛ yen n'o ye maasolow ye bakari tarawele u n'u ka motobaw bɛ na kalasini dan bɛ u disi la bakari tarawele u ni bejiw bɛ na bakari u bɛ na sugufiyɛ da la ni k'u ka malo ni ɲɔ n'u ka tulu ni tajiw san bakari tarawele ni k'u kɔ kɛ bɔ ye nin ye maa sugu jumɛnw ye mali kɛlɛkɛcɛw tɛ dɔwɛrɛ tɛ jadisuw don fasiriba ko Bakari tarawele kabini a bɛ kɛ kelen kelen a bɔra kelen kelenya la ni k'a kɛ kɛnɛ kan da yɛrɛ ye u ja gɛlɛyara bakari tarawele sabu minfɛnjugu min b'u kɔnɔ u tɛ tamakiya u tɛ siran maa ɲɛ fasiriba ko min ye mali armée ye bakari tarawele n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona joona bakari nin ɲɔgɔnna hakilina minnu taara ni ka ɲɛmaw sɛgɛrɛ n'u ma wuli wuli kuma a bɛɛ lajɛlen kɛra kasara ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ bankasi marabolo kɔnɔ bakari min kɔni ye dugu dɔ bɛ yen Bakari i b'a ye k'a fɔ n'o ye eturunkem ka taa bila kanbire min ye banmanci ninnu ye ko n'u nan'u ka sanw kɛ u man'u kɔsegin u bɛ taa don tuba dɔ de bɛ yen u bɛ don tu kɔnɔ maa t'u ye ka ka bonɔni hɔn k'a bon k'a filenkolon ci k'a daa kolon ci fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ faga fasiriba ko bakari tarawele min ye tu belebeleba in ye tile fɛ n'i donna kɔnɔ i tɛ maa ye janko sufɛ a ko banmanci ninnu yen ne kɛ b'u ɲaga da yɔrɔ ye a ko min kɔni ye dugu ɲɛmaw ye u lasɔmina perefew ka taa bila finitigilakaw ka ɲɛmayaso la bakari tarawele bankasi b'o la koro b'o la o tuma n'u sigilen bɛ u ka wuli k'u jɔ n'o tɛ banmanciw bɛ tajisan ni dumunisanw na ka don tu kɔnɔ u timina ka di u fari foninen don bakari tarawele u galabu fagalen tɛ o tuma min ye kɛlɛkɛcɛw ye an ka kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sisan bakari tarawele yann'a ka kɛ balangɛɲɛ ye o tuma min ye autodéfense minnu bɛ yen bakari tarawele k'u n'olu bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn na waati ni waati dɔgɔnɔn jɛrɛjɛkulu min kɛlen bɛ ka marifa ta min ye olu ka cɛ gɛlɛya kɔnɔ olu ka kolo kɛnɛya kɔnɔ bakari tarawele k'u n'olu bɛ to ka ɲɔgɔn bon waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka min ye mali kɛlɛkɛcɛw ye jamanadenw sigilen bɛ k'olu de makɔnɔ jamanadenw sigilen bɛ k'olu de lajɛ olu de bɛ se k'a ko bɛɛ lajɛlen dagajugu ta ka bɔ jamana da la fasiriba ko mhm. bakari tarawore n'i ye marabolo in lajɛ mhm. ani burukina faso man jan ɲɔgɔn na mhm. min ye tuba tile min bɛ yen nka kuma tɛ nin a filɛ dɛ n'u bɛ fɛ n'i y'u koron anw fɛ yan u b'a fɔ k'u bɛ boli ka don yen u bɛ don yen de o dancɛ in dɛ o yamaruya de kan ka d'anw ka finitigilakaw ma hali n'o ye dancɛ eh, kunna ta ka taa u nɔfɛ k'u faa foyi tɛ bɔ a la ni u y' anw dan ka don yen ni yen mɔgɔw m'u yuguba u na t'olu fɛ yen wala an ɲɛnabagatɔ u bɛ tila ka bɔ yen don k'u kari o ko bɛ nɔgɔya cogo di bakari fasiriba ko n'o ye laya jara ye a ko min kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye bakari i b'a ye k'a fɔ o don na k'u ye jan dɔ da u ɲɛ paru bakari min ye garde nationale ye o tuma k'u ka mobili kɔni yɛlɛnna mugujugu dɔ kan bakari min ye maa naani ye olu tora olu tora o janjo la i b'a ye k'a fɔ banmanci ninnu ka kɛlɛkɛminɛn kɔni kɛn bɛ fɛn min ye bakari o de ye dogodogonin ye ka to ka bali ni k'u yɛrɛ jira an na walima min ye mugujugu pɛrɛn k'o don sira la fasiriba ko min kɔni ye dugudenw ye o filɛ ka lasɔmini min kɛ bakari ko nin de fɔra bɛɛ lajɛlen ye an kɛ kɛ kɛ cɛ kelen ye n'i ye fɛn kolon ye sigida kɔnɔ a lase ɲɛmaaw ma bɛ ɲɛmaaw bolo ɲɛmaaw kɔni bɔra kalama kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛ ban banmanci minnu bɛ munumunu salo la fiyɛfɛw kɔnɔ n'o ye turunkɛmu ye ka taa bila kanbiri bakari ka taa bila dulenba ye o n'a ɲɔgɔnna caman k'u bɛɛ lajɛlen bɔra kalama ka u ka wuli joona kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de bamako kɔnɔ laya jara ale ka sɛbɛnni don laya jara ka fara soir de bamako mɔgɔw kan bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la boussole la maa min ka fasiri ye nin o ye yakuba eh, danbɛlɛ ye yaku ko ko min ye wulikajɔ ye e ko a kɛn tɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ bafa ni kili cɛ ye wa mm. min ye anw ka pankurunjiginkɛnɛ ɲɛmaayaso ye ah. n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni kɛn bɛ bolofilaladun ye koyi dunkojuguya n'i y'a ta k'a lajɛ mm. fasirikɛba ka fɔ la ko n'a fɔra ko jamana jigi dan bɛ anw ka foroba cakɛda ninnu kan janko cakɛda minnu bɛ yen n'olu kan ka nafolo la ka don wagande kɔnɔna na min ye kɛnyɛrɛye minnu fana bɛ yen n'o bɛ faso ka bolo kan n'i y'a lajɛ a kɔni dunkojuguya kɛla sababu ye ni k'a caman ni k'a dafiri k'a filenkolonci ni k'a dagakolonci bawo fɛn min n'a kan ka balo a yɛrɛ la a ka fɛɛrɛ minnu di bɛ a ma n'o bɛ kɛ sababu ye ka nafolo lase a ma n'o bɛ kɛ sababu ye fana anw ka wagande ni k'o kɔnɔna ni k'o sɔsɔ n'o taabolo ninnu ni olu bɛɛ lajɛlen tuuru kan kan i b'a ye k'a fɔ dunkojuguya de ɲɔ bɛ ɲɛ ye filameuru de ɲɔ bɛ ɲɛ maa minnu bɛ ɲɛmaya bulon na yenfan ninnu fɛ n'o ye cakɛda ninnu ye foroba cakɛdaba ninnu e ko u man ka wele k'o ɲininka wa bawo kɔsada in na maa minnu bɛ yen n'o ye ɛ, maa minnu bɛ yen n'olu ka kalan yɔrɔ kɔni bɛn bɛ sɛgɛsɛgɛli ma e k'u ma munumunu salo kɛ aéroport du Mali la wa aéroport du Mali o ɲɛmaaya bulon o kɔni taala ni k'u ka baara ni k'a larabuw nɔfɛ e b'a ye e b'a dɔn fɛn min dara i ye dingɛ belebele min ye sefa wari o miliyɔn kɛmɛ wolonwula ani tan ani kelen o de tununna a tununna i b'a fɔ to tununna nugu la n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko dunkojuguya in a bɛna kɛlɛ ka ban anw ka jamana kɔnɔ waati jumɛn na n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw nalen olu tun kɛlen bɛ ka bere belebele ta ko kama walasa kɛlɛ a kana dan sira la ko nka ko maaninfin ɲɛ b'a fɛ ka mɛn sira la koyi bawo nin cakɛda bonda minnu filɛ nin ye ni janto ma kɛ ninnu ka turuli u kan kan dɛ o de bɛna ni sabu ye k'anw ka jamana ni k'a fili dingɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko ni janto ma kɛ aéroport du Mali a ɲɛmaya bulon ɲɛmaa minnu kɔni n'olu fɔnfɔnna ɲɔgɔn kɔ ɲɛmaya jɔyɔrɔ in na ye aéroport du Mali o direction ba la i b'a ye k'a fɔ caman kɔni bɛ yen o ye foroba nafolo o y'a bolo fila la dun k'a kɛ ɲinsɔn ni jugusɔn ye n kɛrɛfɛmaa wala ni dɔ bɛ yen o ye kun kelenna ye min kɔni bɛ n ka kokolonw datugu n b'o gɛrɛ n yɛrɛ la walasa nafolo an bɛ se ka jɛ k'a dun cogo min na mɔgɔ kana bɔ a kala ma nka sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu olu y'u tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan u y'a jira k'a fɔ min ye cakɛda in ye n'a ma janto ma kɛ ni ɲɛmaaw m'u kɔfilɛ aéroport du Mali ɲɛmaya bulon la a kɔni kɛn bɛ fɛn ye sa fɛn min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a kɛ misiba ye min mana n'u b'a biri u bɛ taa n'a yɛrɛ ye wa taabolo min filɛ nin ye ko n'o tola senna yalima cakɛda in a bɛna ɲɔ ka fori wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye Yakubu ye Yakubu Ko min ye aéroport du Mali ɲɛmaaya bulon ye, ɔhɔ, min ye ɲɛmaa kɔrɔlen minnu tɛmɛna, an, u sɛgɛsɛgɛli in kɔni jaabi bɔlen ka bi, naamu, k'u bɛɛ lajɛlen de ka kan ka wele k'u ɲininka, awɔ, n'u ma ɲininka u dalakan na, ɔhɔ, u ka ɲɛfɔli kɛ an ye, kosɛbɛ, bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunpan na, han, wa ko n tɛ se sɔnni sigila fɛn min kan dɛ, o de ye ɛ min ye sugubulon ye, an Cakɛda min fɛ ɛɛ min ye ɛɛ u ka sariyabolo minnu bɛ yen, ɔhɔ, n'u bɛ sugu bulon latɛmɛli kofɔ, naamu, olu t'a la ka kɛ jɛlenya kɔnɔ, ɔn, a ko bɛɛ lajɛlen bɛ dibi-dibi la, un, wa sɛbɛn ninnu kɔnɔ ko ani sariyabolo minnu bɛ yen n'olu ka kan ka sugu bulon ninnu maana, ɔhɔ, a kɔnɔ ko a tɛ lataama, ɔn, ko munna a tɛ lataama, a ka gɛlɛn, wa procès verbal ɛɛ procès verbaux ninnu, ɔn, u caman bɛ yen ɲɛmaa kɔrɔlen tɛmɛnen ninnu, un, u caman y'u tɛgɛnɔ bila, ɔn, ka t'a sɔrɔ a kow jɛlen tɛ, ko yalima o ye sɛbɛn ninnu tɛgɛnɔ bila k'a sɔrɔ a jɛlen tɛ ka da kun jumɛn kan olu yɛrɛ de kɛn bɛ ka nafolo in ɲɛnamu k'a bila u dufa la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ Aali. miliyɔn kɛmɛ wolonwula ani tan ani kelen Ee. o tɛ se ka tunun ten Ayi. min ye jamana ye a bɛ dankan min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama Kosɛbɛ. jamana a service ta bolo a ka ja kɛrɛnkɛrɛnya la Ah. anw ka jamana wagande a mago bɛ nafolo la Awɔ. minnu kɛn bɛ ka nin nafolo in ni k'a suɲɛ k'a bila u dufa la Aha. u ka wele k'u ɲininka Hɔn. nafolo in ka sara a Kosɛbɛ. kana kɛ kasoladon dama ye dɛ Ayi. u ka nafolo u k'a sara nafolo in saralen kɔ n'u ni ɲangili min ka kan mm. o ka ta ni ka ɲɛsin u ma n'o tɛ ko anw ka pankurunjigi kɛnɛ ɲɛmaya bulonba n'o ye direction des aéroports du Mali a kɔni a kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don cogo min ka d'i ye i bɛ bɔ cogo min ka d'i ye sanko a ɲɛmaya bulon mm. bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen bɛ k'a kɛ sa Gɛnmɛ samasogo ye han n'i ni muru da duman nana unn i be dɔɔnin salo ka bila i dufa la ka taa n'a ye ɔnhɔn o kɔni taabolo min filɛ nin ye ɔnhɔn ko o tɛ to senna jamana a ka se ka jɔ a sen 2 kan abada nin ye ɲɛ sɛbɛn ye naamu sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la boussole kɔnɔna na min ye Yakuba Danbɛlɛ ye a ka fasiri don
Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila sera Bamako. Kafo Jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Batɛ ko n'i ye tigɛ jɔlen ye bɛɛ a taa y'i bolo cogo bɛ ten hali bi bɛ ko min o ma ban ne bɛ n tɛgɛ don ieredi kan n'o ye lare dakicɔn ko an ka taa mke tan min ye kulukɔrɔ an bɛ kalo laɔrɔma bamanan na n'o ye sunka kalo ye Bɔkari tarawele k'a fili k'a kunbɛn ɲumanya kalo don fasiriba ko nin kalo in kɔni a bɛ maana kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ min ye sunakari Bɔkari tarawele maa dɔ ye i bolo di denmisɛnw ma n'o ye honorable Eli Jara n'ale ye kulukɔrɔ maire kɔrɔ ale ni kulukɔrɔkaw ka député kɔrɔ Bɔkari tarawele k'a kɛra nisɔndiya belebeleba ye fasiriba ko a ko kɛko o ye fɔko ye a ko ni maa ye diɲɛnatigɛ ko ko kɛ Bɔkari Tarawele ɲuman kɔnɔna la, unhun, min ye i sigiɲɔgɔnw ye, unhun, i baarakɛɲɔgɔnw, awɔ, i teriɲɔgɔnw, unhun, Bɔkari Tarawele a ka kan a ka dɔn i ye, unhun, a ko sunakari, un, Bɔkari Tarawele o ye kɔrɔlen ko ye an ka jamana in kɔnɔ, awɔ, buranw ni ɲɔgɔn cɛ, un, teriw ni ɲɔgɔn cɛ, un, baaraɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ, awɔ, Fasiriba ko min ye Eli Jara ye, un, ale de tun ye Kulikoro maire ba ye, unhun, Bɔkari Tarawele a y'a seko n'a damayira kɛ maire ya la, awɔ, nka bɛɛ lajɛlen n'i ka waati don, unhun. diɲɛ yɛrɛ ye waati ye fasiriba ko kulukoro tun tɛ kundama min na a ye kulukoro sama k'a bila o kundama na a ye belebele kɛ min ma deli ka kɛ maire fɛ kulukoro Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ko min ye feu tricolore ye n'o ye tasuma minɛ minnu bɛ bila dankun ni dankun n'o tun tɛ kulukoro kabini jamana k'a yɛrɛmahɔrɔnya ta maa min donna n'a ye kulukoro n'a bɛ fɔ fo ka taa diɲɛ ban o de ye Eli Jara ye
i ko bamakɔ fasiriba ko Bɔkari Tarawele min ye carré kɔnɔna minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kɔni ye poussière ni gɔngɔnw ye ni k'a furan k'a jɛ ka tila ka manaji da la k'i b'a fɔ ko Eli Jara Jara min ye kelenya bɛn ani karama k'o sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ musow mana wuli ko Eli Jara denmusow mana wuli ko Eli Jara Bɔkari Tarawele finitigilakaw mana wuli ko Eli Jara i b'a ye k'a fɔ k'o bɛ bɔ Eli yɛrɛ jogo la an'a ka kɛwale la nin bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ maa fɛ gansan Eli yɛrɛ ka baara ye mun ye Bɔkari Tarawele ko entrepreneur don a ye entreprise sigi sen kan kulukɔrɔ ka denmisɛnw ta ka musow ta ka cɛw ta Bɔkari Tarawele ka bɛɛ lajɛlen bolo don baara la nka min ye bɛsɛkɔniya ye Bɔkari Tarawele ko entreprise kɔni kumaniyara baara caman na min ye kulukoro gun kan a ko o ma Eli fari faga o m'a bolo jigin a ko hali bi jɔnni tɛ taa k'i dakan to Fasiriba ko a b'o sigi kɔnɔna la min kɔni ye mɛriya a y'a jira k'a fɔ ko politigi ye ɲɛta ye n'i ye dɔɔni taama i b'i kɔfilɛ a ko ale kɔni ye kundama min sɔrɔ mɛriya la a kan ka min kɛ Kulukorokaw ye a y'o kɛ Bukari Tarawele depite kalafili nana a y'i kanbɔ nɔfɛ Kulukorokaw ko ni Ely ye fɛn o fɛn ɲini u fɛ k'a jɛfɛn t'u bolo u y'a kɛ depite un coup KO Mankan foyi ma k'a la, i m'a ye k'a to mɛriya la ni cérémonie tun bɛ yen, an, i b'a ye a bɛ kuma ni hakilisigi min ye, an, wa a bɛ kuma cogo min na i b'a dɔn mɔgɔninfin tɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tilen, abada abada, nka a ka ko caman bɛ yen o tilelen kojugu, unhun, Bukari Tarawele, unhun, a kɛra un coup KO ye, awɔ, Bukari min y'a ka laadiriya, unhun, Bukari a ka hadamadenya min b'a la, unhun, kulukɔrɔkaw ko n'a wulila K'olu bila fɛn o fɛn na Bukari Tarawele ko foyi tɛ t'olu bolo ni k'a accompagner a ko a kɛra depite jɛlenya kɔnɔ nka minnu ma k'a ye jɛlenya kɔnɔ u ye jamana bulonba ɲagami ayiwa min ye bulonba ye Bukari Tarawele a ka baara ɲɔngirila sira la n'o tɛ min ye depite jɛlenw ye Bukari ko Ely Jara y'o cɛba dɔ ye Fasiriba ko a b'o sigi kɔnɔna la kulukoro denmisɛnw n'o ye conseil de la jeunesse ye Bukari u y'a jira k'a fɔ a ye baara ɲuman min k'u ye Bukari k'u tɛ se ka ɲinɛ a kɔ dɛ sunkaloba in kɔnɔna la u ye suntigɛ saba boloda min ye kulukoro mairie kɔnɔna ye Bukari ni k'o parrainage ta k'o di Ely ma ko a ye min kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ k'a ka na sigi u kɛrɛfɛ Bukari Tarawele k'u mago b'a ka hakilina la u mago bɛ a ka yeɲɛna la wa u mago bɛ a ka dɛmɛ la ko n'i ko kulukoro bɛ yen n'i ma Ely tɔgɔ fɔ bi ko hali bi k'i kumana Bukari i y'i dalamaga i ma kuma. Fasiriba ko a ko min ye Ely ye a sigilen u kɛrɛfɛ u ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ sun tigɛlen wajibi kɔni seli bɛ boloda n'o ye fitiri seli ye Dukurelakaw ka denbaya Bukari o kuma seli kɔni taara ka d'olu ma olu ye seli kɔni kɛ seli bannen Bukari mun tora o de ye kanbɔli ye denmisɛn ko a ko Ely an b'i fo k'i waleɲumandɔn dumuni tɛ dɛ Bukari min ye kumakan tɛ dɛ i ka laadiriya sabu maaninfin sogo tɛ dun i kɛwale de bɛ dun i ye min k'an ye kunu an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ hali bi an b'i nɔfɛ hali bi an sigilen bɛ k'i lajɛ hali bi an bolo b'i nɔfɛ i ye politiki nafa ye sa n'i y'a kɛ ka ɲa dɔw ta bɛ politiki kɛ ŋanamu ŋanamu k'u tɔgɔ tiɲɛ bi kɔni u tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la bilen. N ka kɛ fɛn ye ka wolo bi ka kɛ fɛn ye sini. A dabɔra ɲuman de kama o.
Ka politiki t'o fɛ. A dabɔra ɲuman de kama dɛ.
K'a fili bi ka taa a filɛ sini. A filɛ nin y'a ɲuman kɔnɔ a nafa kɔnɔ. A bɛ ka fɔ a ye fana. Bɔkari Tarawele. Unhun. Fasiriba ko. Unhun. Min ye denmisɛnw ye u ko an k'an bolomada i nɔfɛ. Un. Wari ko tɛ sanu ko tɛ. Awɔ. I ka hadamadenya. Un. Bɔkari min ye bilasirali min b'i bolo. Unhun. Dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ min b'i bolo. Tiɲɛ. Kuma an sigilen bɛ k'i lajɛ an sigilen bɛ k'i makɔnɔ i bɛ se ka min k'an ye hali bi an bolomadalen b'i nɔfɛ sabu an bɛɛ lajɛlen denmisɛn ye Bukari Tarawele Kulukoro mako b'i la o kuma ka n'i ko don kulukorola denmisɛnw mako b'i la min ye dugu yɛrɛ mako b'i la n'i y'a bila yɔrɔ min na o kuma an denmisɛn an b'i kɔ Bukari Tarawele a tɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ kan Fasiriba ko min ye Eli ye a ko nisɔndiyabatɔma a ko n'i ko ka tasuma a ka tasuma faa n'a nunji ma faa daji b'a faa a ko kuma t'ale da bilen dɛ denmisɛnw kan o kuma denmisɛnw y'u ka yɛrɛ baara kɛ Bugari Tarawele min tora ale bolo o de ye ka dɔ fara a cɛsirijala kan hali bi denmisɛnw ye fɛn fɛn ta k'ale sɛgɛrɛ Bugari Tarawele ko bɔra ale yɛrɛ sɔnna koyi o kuma ko n'ale ma min fara a ka ɲumanya kan a tɛna fɛn bɔ a la a bɛ min fɔ denmisɛnw ye o kuma u ka to kulu la u kana fara fara Bugari Tarawele ko denmisɛnninw ye jamana siniɲɛsigi ye n'i y'a ye ko kulukɔrɔ ni kundama sɔrɔ ala ni denmisɛnw ka bɛn ni kelenya bɛn ni kelen bɛ kulukɔrɔ kɔnɔna la dɛ o kuma ko hali bi u ka to kɔnɔna la Bugari Tarawele ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o kuma ko a bɛ min fɔ Bugari Tarawele min kɔni sariya sɔsɔba sariya sɔsɔw ye mm. ka taa bila bɛsɛnkɔniya juguya mm. politiki kɔnɔna la mm. k'ale ka entreprise sigilen b'a sen samara kɔnɔ bi ala ni bɛsɛnkɔniya ni juguya bɛ ban don dɔ a bɛ ka kunnayɛlɛ ni sanayɛlɛ min sɔrɔ dɛ maa dɔw de filɛ nin ye ka bɛlɛ ka ɲimi ɲɔgɔn na nin bɛɛ bɛ ban don dɔ nin bɛɛ ban pewu fasiriba ko mhm. Bugari Tarawele an ka sabali mhm. maa minnu bɛ ka jamana dilan ah. maa minnu bɛ ka jamanadenw bilasira eh. n'an ma kulu dɛmɛbaa ye mhm. an kana kulu burujabaa ye min ye nin suntigɛ ye Bugari Tarawele kalo tile tan ni wolonwula n'o bɛnna karidonya dɔ ma a ko k'a kɛra sanayɛlɛ belebeleba ye kulukoro kɔnɔna la Bugari Tarawele ko na fara kulukoro tariku kan o na fara Eli ka kɛwalew n'a ka cɛsiri kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnnen don Bɔ Jabatɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali n'i y'a ta k'a lajɛ n' ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le patriote le patriote Aha. maa min ka fasiri ye nin o ye abdurahmani eh, baba eh, kuyate ye O don. abdurahmani baba kuyate Ah. a ko ko min ye banque mondiale ka kɔsana in na a ye kunnafoni minnu bɔ ni ka sansalama Naamu. min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ e Lajɛ. ko a tɛna kɛ gɛlɛya ye anw ka eh, jamana eh, ka hakilinan dɔw ma wa Eh. bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Aha. banque mondiale kun bɛ k'a ka nafolo ta k'a ɲɛsin eh, projet minnu ma Naamu. minnu n'olu kun ka kan ka waleya jamana kɔnɔna na ani minnu kan ka waleya UEMOA jamanaw ni anw ka faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ, anhan, e ko o projet in o caman bɛ yen u bɛna jɔ koyi, han, wa n'u jɔla, un, nafolomugu min n'o tun ka kan ka don a ko da fɛ, anhan, o bɛ t'i jɔ dɔlɔwari miliyari kelen un, a n'a kunkanfɛn, un, bawo n'i y'a lajɛ nafolo in dagosi ka bon kosɛbɛ, anhan, nafolo in fana n'i y'a lajɛ, an, nafolo mana ta k'a di a dɔ bɛ yen di ma don, anhan, nka a dɔw fana bɛ yen n b'a ta k'a juru don i la, awɔ, n'i ye se sɔrɔ i b'a sara, kosɛbɛ, a caman kɔni nafolo in sinsin bɛ o taabolo fila kan. n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Lajɛ. Banque mondiale ka nin kɔrɔfɔ in Ah. a yani a ka bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ nafoloko ni sɔrɔko ma Aha. n'o ye économie et finance ye Ah. ale Sanu ale kɔni kun ye lɛtɛrɛ kɛ ka se ka maaw ni ka se k'u ladɔnniya Ale. jamanadenw ka se ka bɔ a kalama Kosɛbɛ. lɛtɛrɛ min ni kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ Ah. avril kalo dɔ tile tan ani naani Aha. san 2022 Ale. a y'a jira k'a fɔ min ye coordinateur de projet programme ye Ah. minnu n'olu kɔni bɛ faso maliba kɔnɔna na Naamu. ko k'u janto bawo min ye Banque mondiale ka nin hakilina ye ale kun y'a ye yɔrɔ jan fɛ a fɔra ko nin minisiri sugu de kan ka caya an ka gouvernement kɔnɔ maa minnu bɛ ko fiyɛ wulilen yɔrɔ jan fɛ k'a to k'a ko fɔ waasa minnu kan ka fɛɛrɛ tigɛ joona olu ka se k'u cogo dɔ bɛn joona n'i ye ko in lajɛ Sanu kɛlen ka kɔrɔfɔ bɔ ka bin a ma tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan i b'a ye k'a fɔ Banque mondiale a nana nin laseli de kɛ n'o ye communiqué ye ni k'o bɔ k'o bin min ye projet tan ye n'o ye projet nationaux ye ka taa se projet régionaux ma n bɛɛ lajɛlen kɔni a fɔ projet nationaux o ye tan ni kɔnɔntɔn ye min ye projet régionaux ye o ye tan ye olu kɔni ko nafolo min kan ka don a ko da fɛ k'ale nin ka wagande a n'a da suwa fɔlɔ yani anw ni an ka jamana ani CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka bɛn fɔ Ko bawo nafolo in a bilan bɛ nin jɛkulu de ka bolo kan n'o ye CEDEAO ni UEMOA ye maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima anw ka ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka cɛmancɛ fanga fanga bulon ɲɛmaa n'o ye dɔkitɛri sogɛl kokala mayiga ye i y'a dɔn kɔsada in na a taara i tɛmɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛfɔli kɛ a ka fɛn programme ko kan o programme in yalima nin hakilina min bɔlen filɛ ka bɛn kɔsada fɛ ah. o ko in a bɛna kunbɛn cogo di ah. ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ ah, mɔgɔw sigi bɛ ni ka dɔkitɛri sogɛl kokala mayiga n'a ka guvɛrɛnɛma ah. ni k'u lajɛ gɛlɛya in n'o bɛ malidenw da la ah. a bɛna to senna wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nka n'i ye ko in lajɛ min ye eh, dagarantilen dɔ kɔni y'a jira ah. eh, abudurahmane baba eh, kuyatɛ la k'a fɔ ko min ye taabolo ye n'a ma ɲɛ ko banki mɔnjali y'a ka karanga da suwa n'o ye nafolomugu bɔli wagande ye hmm. k'o da suwa k'o kile fili I b'a ye k'a fɔ ONG minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ye n'olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ adamadenya bɛ se ka don ba la cogo min na o ko ninnu ko o taabolo ninnu kɔni k'a ye o nafolow to a cogo la olu ONG olu n'u ka baara kɛ yani an ni CEDEAO an na bɛn ko la wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ mun ne ye Banque mondiale bila k'a ka wagande da suwa k'a fɔ k'a tɛna nafolo di tugun min kɔni bɛna tɛmɛ anw ka jamana fɛ ko min a bɛ ɲini ka tile bi naani ani duuru bɔɲɔgɔnko bɔ min ye anw ka eh, eh, juru ye dɛ Ɔn. juru min bɛ faso Maliba la n'a ka kan ka o nafolo tɔrɔmɔɲɔgɔn ka kan ka sara banque mondiale ye Aha. walima o ka kan ka sigi banque mondiale ma Naamu. k'a dɛsɛla k'o sara Han. a bɛ tile bi naani ni duuru bɔ Hali. o de kɛla sabu ye maa bɛ yen n'i ka juru bɛ a la n'a ma se k'o sara Ɔn. e sigi bɛ k'a lajɛ Aha. a di t'a la ka waleya kɛ waleya min bɛ e yɛrɛ hakili sigi Ɔn. k'a fɔ i ka juru k'o na sara waati ni don nataw la Naamu. o bɛ kɛ sabu ye i ka salaya dɔɔni Hali. o de kɛla banque mondiale ka nin wulikajɔ ni nin hakilina tali ye Ɔn. wa ko n'i y'a lajɛ nafolo min n'o kun ka kan ka don projet ninnu na dɛ min bɛ sanuya kofɔ n'o ye assainissement ye min ye jamana yɛrɛ a bɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ a taabolo la cogo min na k'a wuli ka jɔ a sen fila kan nafolomugu o ka se ka walankata jamana seleke naani kɔnɔna na jiko ani kɛnɛyako nin bɛɛ lajɛlen kɔni o kɔni jaso bɛ Banque mondiale fɛ waasa anw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamana in ka jɔ a sen fila kan kabi san ba fila ani tan ani fila n'o ye san ba fila ni tan ni fila san deux mille douze k'a minɛ waati fo sisan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ jamana in da la Banque mondiale kɔni kun y'a jira sa k'a fɔ ale na dɛmɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu karila banbaancilakaw fɛ walisa ani yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni u bɛ nimakaran na nimakaran o ni kura bɛ se ka fiyɛ olu la cogo min na k'o taabolo n'a fɔ n da tun' la hakilina damadɔ minnu na nin ye n'o ye jiko n' ye sanuyako ye ka taa se anw balaka minnu bɛ yen ni hakilinaw bɛ u la n'o bɛ projets kofɔ u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la nafolomugu ka ta ka di u ma n'a bɛ wele ko autonomisation des femmes wa o tɛmɛlen kɔfɛ min ye anw ka éducation ni santé ye n'o ye kalanko ani kɛnɛyako ye Banque mondiale ka nafolo tun b'a la ka don nin bɛɛ lajɛlen de da fɛ ko min ye maa caman ye e ko olu tɛna sigi k'u tɛgɛ fila d'u sen kan wa yanni bɛnkan ka se ka sɔrɔ anw ka jamana ni CEDEAO ɲɛmaaya bulon ni UEMOA ni ɲɔgɔn cɛ nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Le Patriote kɔnɔna na Abudaramani Baba Kuyate a ka fasiri don, kuma ka ɲi, unhun, Bɔkari Tarawele dɛgɛ min tɛ yen an bɛ sunkalo kɔnɔ, o bɛ bɛn, ne ko bi ye sunkalo tile joli yɛrɛ? ee ayiwa n ko i ma ko n'a banna de a bɛ fɔ n ye, aa ka maaw fana hakili lajigin o tɛ baasi ye dɛ, aa a bɛ mugan ni kɔ kɔni na, bi ye sunkalo tile mugan ni duuru ye, mugan ni duuru a bɛ k'i sɛnsɛn i b'a fɔ ko eh, kɔɲɔmuso e b'a jate kɛ parce que dumuni ka di ye ka se degré min ma a bɛ k'a sɛnsɛn i b'a fɔ ko kɔɲɔmuso han hmm. hali ni kalo dumanba in n'o tɛ nin 2022 ye an bɛ nin tɔni don sa kalo dumanba in nin hmm.
y'a tatɔla ye eh. baraji ɲini kalo eh, han k'a fili k'a kunbɛn kalo ala k'an ka barajiw minɛ Bɔ dɔrɔn de o tuma dumuni i sigi bɛ nɛma na i b'o kuma fɔ kɛ tɛ n'i bɔra k'i munumunu kɛnɛ ma sisan i b'i dafali cɛ la jɛgɛ fo sij ni fiko yɛrɛ tɛ san ɲɔgɔn t'a la an ka bɛn yɛrɛ fo o kɔni o kulubali dɔrɔn de tuma b'an ka pankkuru ta ka taa filadalifin musababe an don An b'a fo a n'a furumuso k'u tulo b'an kan na nin waati la Adiba denkɛ don o tuma kɔrɔkɛ Bari n'o ye Kaluba ye an b'a ka foli tugu o la bɛɛ lajɛlen ka fo
ne balimamuso cɛko hami de b'e la wa ne balimakɛ musoko hami de b'e la wa ayiwa a ye wuli joona ka se Ali Bubakari Hayidara ma ne ba ne fa papiye ko hami de b'i la wa i den ka kalanko jɔrɔ de b'i la wa ɲɔgɔndan ko don wa ka taa se ɲagaminɛko caman ma a ye wuli joona a ko kɔngɔba dasujiba a se la an ka nin mori karamɔgɔba in fɛ n'o ye Ali Bubakari Hayidara ye a ka nimoro filɛ nin ye 76 53 45 70 n'o ma diya i ye malitel filɛ nin ye